Yiriwali o bɛ se ka boloda bɛn ani kelenya kɔnɔna na cogo min na basigi ka kɛ o sinsinnan ye ka dɔ ka fɔ min ye o baara ye o de kɛra sɔgɔmada in na an ka cakɛdaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko CICB min ye kɛnɛ ɲɛmaaya ye o tun bɛ kolonɛl asimi goyita ale bolo ni ale y'an ka transition ɲɛmaaba yɛrɛ ye ka dɔ ka fɔ min ye baara in a bolodalen bɛ san duuru ale de kɔnɔna na a kɛnɛ kana na musa kɔnɛ ale tun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye kunnafoni na an ka jɛ ka olu lajɛ
San duuru bɛnkan de bɔlen filɛ ka sɔrɔ jamana guvɛrɛnema kɛnyɛrɛye baaratigiw ni baarakɛlaw ka lafasali tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yiriwali baaraw la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni furukufuruku ye a ma kɛ ni baarabila ye gafe min bɛ o sɛbɛntiya o de bɔlen filɛ ka tɛgɛnɔ bila jamanakuntigi kolonɛl asimi goyita ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ale min ka laɲini ye jamanadenw ka bɛn ni jamana basigili ko ye an bɛ ala fo ala min ye bi don jira an bɛɛ la Bi ye maliyɛnw ka laɲini dɔ ye laɲini min k'i ye ka basigi lana mali jamana kɔnɔ o basigi o kun tɛ taa sendikaw kɔ ani patronat ani gouvernement yɛrɛ kɔ n'i y'a jateminɛ transition daminɛna gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya o ma daminɛ bi n'i y'a jateminɛ depuis san ba fila ni tan fila mali donna gɛlɛya kɔnɔ jatigɛwale wale mɔgɔw ka kɛlɛ o b'o hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ banajugu nana covid 19 o fana nana o kɛra degun ye jamana ma ani embargo fana kɛra Mali jamana kan n'o ye gɛlɛya se jamanadenw ma o tɛmɛnen kɔ kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye o fana kɛra sababu ye ka diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya donc o gɛlɛya o nana ni sababu caman sababu min y'a to baarakɛlaw ka laɲini cayara mais jamana ka sɔrɔ dɔgɔyara O kɛra sababu ye grève cayara yɔrɔ caman na fo dɔw nana kɛ baarabila ye n'i y'a jateminɛ tuma grève bɛ kɛ an ka kalansow la an ka dɔgɔtɔrɔsow la ani an ka kiritigɛlaw ka yɔrɔ caman na a yɔrɔ ka ca donc o de hukumu kɔnɔna na maliyɛnw yɛrɛ y'a laɲini kɛ min b'a to an bɛ se ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɛlɛ min tun bɛ jamana kan ka jamana basigi ka jamana lakana a tɛ taa bɛnkansɛbɛn ka sɔrɔ Min b'a to basigi bɛ na o bɛnkansɛbɛn fana kɔnɔna la maliyɛnw bɛɛ b'i jija a kɛra gouvernement ye a kɛra sendikaw ye bɛɛ b'i jija k'i ka laɲini min fɔra bɛnkan kɛra min kan o ka sabati ni n ma fili san duuru kɔnɔna la san kelen bɔ ɲɔgɔn ko sigi ka fɔ ni ɲɔgɔn faamuya de y'a to gafe in ye bi ye layidukan bi wɔɔrɔ b'a kɔnɔ ka fara baara kɛmɛ ani mugan ni duuru kan minnu ka kan ka waleya n'o bɛɛ bɛ guvɛrinema kɛnyɛrɛye baaratigiw ni baarakɛlaw ka lafasali tɔn ka laɲiniw ta ba la min tɛ jamana degun a ka ɲɛtaga siraw fɛ min ye bɛnkan gafe in waleyali ko ye ko a bɛ na ni hakilisigi ye jamana ka ɲɛtaga la fɔɔ ka se lakanako ma bɛnkansɛbɛn bɛna kɛ sababu ye min b'a to an b'a daminɛ finitigiw kunda olu bɛ se k'u ɲɛsin kɛlɛ ma n'i y'a jateminɛ grève a degun ka bon sɔrɔdasiw fɔlɔfɔlɔ de kan ni sabula ni grève kɛra ni euh, balo ma se ka se sɔrɔdasiw ma taji ma se ka s'u ma a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se lakana hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ a bɛ kɛ basigi ye jamana marabagaw ma u k'u ɲɛsin jamana yɛrɛ baara ma ani jamana yiriwali ma sabula da kan ni grève cayara musaka bɛ dɔgɔya gɛlɛya bɛ na a bɛ na ni ko caman ye dɔnku nin kɔni jigiya ye jigiya min b'a to don nataw la gouvernement ni sendikaw patronaw bɛɛ b'i ka layidu timɛ min b'a to basigi bɛ na min b'a to jamana bɛ se ka sabati cogo min na bɛnkan in sabatili ye jamana lakurali sigikafɔba laɲini dɔ ye min bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ wele ka i jɔ i jɔyɔrɔ la wele min ye k'a fɔ nin tun ye laɲini eh, ala y'o laɲini na sabati bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ k'i ka layidu timɛ a kana kɛ dɔrɔn k'an y'an bolonɔ bila nin sɛbɛn in na a ka kan san duuru ta baara min na laɲini fɛn fɛn kɛra o laɲini bɛɛ ka sabati min b'a to an tɛ segin nin gɛlɛya nin kɔnɔ bilen minisiri ɲɛmɔgɔ dɔktɛr choguel kokala mayiga sɔrɔ ni musakako minisiri kɛnyɛrɛye baaratigiw ka ɲɛmɔgɔ ani baarakɛlaw ka lafasalitɔn ɲɛmɔgɔw de ye gafe in tɛgɛnɔbila kɛ ka dakura yɛlɛ jamana ye a ka ɲɛtaga siraw fɛ